Ceann de na coimhlintí is mó sa Chumann Lúthchleas Gael, thug na comharsana agus sean-naimhde Dún Lathaí agus na Seamróga Loch gCaol aghaidh ar a chéile i mbabhta leathcheannais iomána Aontroma ag an deireadh seachtaine. Dhá fhoireann le stair agus neart craobhacha contae agus Uladh buaite acu agus cur amach acu ar Pháirc an Chrócaigh a bhaint amach. Cé acu foireann a bheadh buacach i 2025? Micheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta don bhabhta leathcheannais seo ó chontae Aontroma.
Slua mór bailithe isteach anseo tráthnóna go dtí Bun Abhann Dalla Áit sa chluiche ceannais an duais dos na buaiteoirí, céad seilbh ansan ag Seamróga Loch gCaol agus, bhuel, an dá thaobh fíocmhar chun dul dtí'n craobh. Tá deis maith treoraithe isteach ansan agus é sin thar an trasnán ag an deireadh ag Ryan McKee. Coinníollacha nach bhfuil thar moladh beirte anso ach, é sin ráite, tá imreoirí den chéad scoth ar an dá thaobh. Dún Lathaí anois ag teacht ag lorg scór eile. Tá an ceann san treoraithe isteach ag Keelan Molloy. Taithí iontach aige siúd is foirne ar comhscór ag tús na himeartha. Anois, fad go leor leis an bpoc san. Briseadh ag an deireadh. Thar n-ais ag Dún Lathaí. Oscailtí ansan. B'fhéidir go bhfuil deis ar chúl. Tá siad fós ag dul. Brú ansan ar na Seamróga agus tá an cúl neadaithe sa líontán ag Nigel Elliot. Ach ceist ansan fén gcosaint. Chímid arís ansan. Bhí sé leis féin. Cúl maith tógtha. Agus, bhuel, Dún Lathaí ag socrú beagáinín níos fearr anseo. Anois, na Seamróga ar an dtaobh eile. Pas sin álainn isteach chomh fada le Ben McGarry. Deis ar chúilín. Sár-chomhimirt ansan. Agus an scór ag an deireadh. Ceann san goidte thar n-ais ag Dún Lathaí. Pas cliste íseal ansan ag Paul Shields. Ag an deireadh tá deis ag Molloy agus tá sé sin thar an trasnán arís. Ana-thuiscint eatarthu ansan. Dún Lathaí ag teacht babhta amháin eile, beidh siad sásta go maith go dtí seo. Tagann na liathróidí go deireadh acu. I dtreo an taobhlíne, an fear lár páirce sin é Aidan McGarry agus tá sár, sár iarracht curtha thar trasnán ansan ag McGarry. Bhí sé fé bhrú ach obair mhaith déanta leis. Obair. Aon líon ansan ag na Seamróga teacht amach, ach tá sé acu ag an deireadh, an ceann san ag Declan McCluskey, osclaíonn na guaillí agus tá sé sin aige! Scór míorúilteach chun iad a spreagadh roimh an briseadh. Sár-iarracht ansan. Deacair na foirne seo a scarúint óna chéile. Leis na Seamróga ag teacht ag tús an dara leatha, brú anois ar Dhún Lathaí an ceann seo leathbhlocáilte. B'fhéidir go mbeidh an tarna deis, agus tá, agus ar chuma éigin tar éis sleamhnú isteach ins an chúl ansan. Daniel McCluskey leis an dteangmháil ag an deireadh. Chímid ansan, sin cúl tábhachtach dos na Seamróga, dar ndóigh. 20 craobh buaite acu anseo in Aontroim, an ceann deireanach in 2016. Deis babhta amháin eile ansan ag Rian McMullen. Brú ansan arís agus tá cúl eile ag na Seamróga, James McNaughton, agus tá cosantóirí Dhún Lathaí i dtrioblóid ag tús an dara leath. Címid arís ansan ard-obair déanta ansan, an cúl neadaithe go snasta. Agus na seamróga ag socrú diaidh ar ndiaidh anso. Anois ceannaireacht ag teastáil ó Dhún Lathaí, an lántosaí Shane Elliott. Cuireann sé amach é fhéin dtí'n taobhlíne le hiarracht mhíorúilteach ag tuirling istigh. Scór an chluiche b'fhéidir ansan ag Elliott. An bhearna laghdaithe arís ach an-chluiche iománaíochta anso agus an dá thaobh fíochmhar chun dul dtí'n cluiche ceannais. An bhfuil calaois ansan? Níl, a deir an réiteoir. Fágann siad fé Paul Boyle é. Pas cliste seans b'fhéidir go bhfuil deis ar chúl eile ag an deireadh. Leathbhlocáilte ar nós cispheil istigh agus cúl ag an deireadh ag Rian McMullen. Ach i ndáiríre, an lámh in uachtar go cinnte ag tosaithe Loch gCaol istigh ansan. an tríú cúl acu. Anois Dún Lathaí agus freagra ag teastáil ar an dtaobh eile. Brú ansan agus an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt, ná Kevin Parke. An pas sin tomhaiste go maith, b'fhéidir go bhfuil deis anois ag Dún Lathaí an ceann so smachtaithe go hálainn agus deis ag Keelan Molloy! Ó cad é mar chúl ag Molloy! na cúil go flúirseach ins an tarna leath anso an-urchar agus ní raibh seans ar bith ag McFadden. Anois seo chugainn na Seamróga babhta amháin eile. Deis ansan an briseadh ag an deireadh ag Rian McMullan agus sin scór cinniúnach. Ard-obair déanta ansan ag McMullan an t-am geall a bheith caite anseo. Deis déanach ansan ag Elliott chun cúrsaí a chothromú ansan tá an ceann san ag casadh ag an deireadh agus briseadh croí is dóigh liom do Dhún Lathaí. Beidh siad i gcraobh na peile an tseachtain seo chugainn ach tá an rás rite san iomáint agus bua d'aon chúilín ag Seamróga Loch gCaol.